unu lee obi m ọ tọga ka mmanụ aṅụ unu ma na eke ke ọzọ ga-abịanụ ka a ga-eme ọfala igwe anyị ji egosikwa na ụmụ mkpọmkpọ obodo ndị ntakịrị a achị na ndị ke ọzọ ahụ na eze anyị kajara akaja gbam na-anwa akakwana ha na eze anyị wụ onye kara aka nwa a mụsiri ike Mm. ụfọdụ ya na-asị nọ Mm. ụgbọgala na-agba n'udu mmiri ka ụka n'udu mmiri gị gba tawara Mm.

ga-enwe ọpụrụ iche maka o nwere ọtụtụ ihe ndị gbagwara na ya ọ wụ na e mechaa ọfala dị otu a na-esi eme ya na eke ya a ga-agba mgba ọdịnala mgba ahụ ọ ga-adị egwu maka na o nwe ihe dị iche na ya ọ wụ ụdị mgba ndị a na-agba oge gboo onye lụrụ mmadụ na mgba onye meriri na mgba ahụ awụrụla akwaa akwụrụ nke obodo anyị azụ eru ala nke obodo anyị dike e ji eje mba nke obodo anyị na ọtụtụ ebe na ọ wụ onye ahụ ga-alụ adaeze ọfọ ewu nwa gị ọchọgwa ara dịka adị debe ntụrụ ime ka unu mara ahụ na aga m ezipụ ozi ka ọkụ okwu obodo gaa mee ka ndị obodo mara ihe ga-eme na eke onye ọbụla ga-apụta na ngwuru anyị ya hụrụ ihe ga-eme na ama egwuregwu anyị ọ ga-adị kpọkpọ eze ma mma mmanụ wa ṅụọnụ wa zọnụ wa kwenu wa kwezonụ wa ọ na-eme n'ala ụtọ dị ya ndị agbata obi a na-asị na ife kwụlụ ife akwụdebe ya otu a ka ọ dị nna gị mụrụ gị unu ma na mmemme a wụ ọfala ọ wụghị ihe e ji egwu egwu n'obodo a ana m atụnyekwara aro m aro sị mgbe ha ga-eme ya na eke ahụ ka anyị gaa kpọta ndị ịgbagbu eze ndị ụmụazala ka ha bịa pịara anyị nkwa ma nkwa ha na-acha ọkụ ọ wụ aro m nwere m sị ka m tụnye igwe uche m dị na ya ọkwọ na ya biko obi dị m aṅụrị nke ukwuu mgbe mmadụ nọgidere afọ agagide agagide ruo n'ọdị omume ọfala obodo anyị onye ha ṅụọ sị ya na o ruola afọ keke ibu ogene eze kwukwere na emecha ọfala na eke ya a ga-agba mgba mgbe a ga-agba onye ọbụla gbachaa nị wụrụ ya wụ merie ya kpụrụ ada eze lawa ee nke kacha obiọma akpa And nke afọ a ga-aka mma karịchaa kiri na a na-eme n'afọ ọzọ Ebe m bụ okorobịa aga m eso agba. obodo niile n'iche jere masa eze anyị kpọchiri ike ọ ya wụ ezigbo eze ọ bụ na ya na-ekwe nwanne Done. Ezi ama ekele m unu. Ezi ama mụọnụ. Ezi ama rienụ. Ezi ama kurunụ. Igwe ị ga-adị o. Ị ga-adịrị anyị ndụ. Ị bụ ọkaa ọ mee. Ị bụ ọkaa o buru ụzọ. Ọ na-ego gị. Gị zọ ya azọ ya gị so. Nnụma afọ dị isi asọ mara ọzọ. omenala ebu ya n'ibu omenala eji ya atụ eze ọnụ mana oge mmemme bụ oge ihe ọma ji abata n'obodo anyị obi adị nwoke mma dị nwaanyị mma a na-eri a na-abụbọ ọgụ na mgba alaa esemokwu alaa mmadụ amara nwanne ya onye dị isi bido na mbido afọ ya ruo n'oge mmemme ya mara na ya nwụrụ anwụ anyị eri mebe ụbọ ma aṅụrụma ibe anyị ga-eso nke afọ a ga-abụ ọpụrụ iche na ndị nke e meburu mgbe gboo anyị ga-eji ya na-ezi ụwa ndị gbara anyị gburugburu ndị agbata obi anyị na ezi ama wụ obodo na-enweghị atụ n'ụwa igwe birigwe ezi ama geekwanụ ntị o obodo ezi ama geenụ ntị emume eji mara ndị obodo anyị ka a na-akpọ ọfala o ruokwala nso ụbọchị eke n'izu ụka na-abịa abịa ka a ga-amalite ya ọ wụ ụbọchị anyị ga-eme ya emume ọfala anyị ga-eme ụbọchị eke na-abịa abịa bịakwanụ o onye asịkwala na agwaghị ya onye nụ ya kara nwanne ya ọ wụkwa ozi ka m ziri ozi igwe ziri m ka m na-ezi ezi ama geenụ ntị obodo ezi ama geenụ ntị mmemme eji mara ndị obodo anyị nke a na-akpọ ọfala ọ wụ izu ụka na-abịa abịa ehi ahịa eke ka a ga-eme ya bụ mmemme onye asịkwala na agwaghị ya onye nụrụ ya kara nwanne ya ịbọchị eke na-abịa abịa ka a ga-eme ya bụ mmemme ekwuchakwala m onye ozi ka m bụ eziekwala m ozi igwe ziri m onye nụ ya gwa nwanne ya o ezi ama geekwanụ ntị o emume ọfala na-amalite ahịa eke na-abịa abịa adaeze adaeze adaeze adaeze a ah! bịa biko nna gị chọrọ ịhụ gị ma ihe mere anyị ga-agba mbọ lee ada anyị hazimacha ya otu ọma maka ọfala a na-abịa ị ma na na-emecha ọfala a ga-agba mgba ebe a nta a ga-anọ gbakọọ onye niile ọnụ a ga-eli ya kwadowe ya nke ọma ị ghọtara mm. achọ nke ga-awụrụ ihe ị ga-arụ site ugbu a ruo mgbe ahụ igwe ọ mụwa ka ị na-akụziziri ọrụ ama m ihe m ga-eme mana obi siri m ike wụ na ada m nwaanyị ga-awụ ezigbo nwa ọ ga-awụ ezigbo nwaanyị a na-alụ alụ n'ihi na gịnị azụchara m apịrị m aka n'ala wee zụchaa ya ọfụma azụrụ m ya nke ọma ọ kakwa m obi na ada m ga-eleta di ya ọfụma ọ ga-awụ ezigbo nwaanyị a na-alụ alụ ụjọ anakwa atụ m biko ụbọchị ahụ ya ada bekee nwa ọma nne m chineke nna ọma mụrụ nwa oh. ọ wụkwa biko mụwa sị gị bịa nne elere anya oche isi amụrụ ya belata ihe ngwuchi na-egbukesị obi a na-adị m mma obi m na-akpọ vori vori maka ama na m meje ka ime na ụbọchị eke ama m na obi gị nọ na ya n'ụbọchị ahụ a gbachaa mgba a ga-enwe n'elu otu nwoke ga-enwe onye nwe mmeri onye nwekwa mmeri ị ma na ha gbasara Chineke nna ọ wụ omenala ada nke m nne m ọma bekee nne m ị ma ihe ga-emenụ ihe m ga-eme kịta wụ aga m ewere gị doba gị n'ime ụlọ gbachigide gị ụzọ nọwa ebe ahụ na-ewebatara gị mkpụrụ osisi ụdị mkpụrụ osisi niile dị iche iche m ana-ewebatara gị ị ga na-eri ka ahụ gị na-etutughasị nke ọ ga-awụ ụbọchị ahụ ị pụta ị wụrụ amụma mmiri ị pụta ha n'ezi nwoke ọwụla hụrụ gị ahụ ya na-emetirite nna m ị ga-eri tọtọ nwa m daalụ nna m nwa m na mụ chukwu gọzie gị gọzie gị nwa m ijele nwa nweta ihe ọ na-ama chineke nna isi na ọmụ ọmụ gị nne nna chegwara bido ugbu a iri iwe ọṅụ nwa jikewe oge akara aka ezuole ụkwụ eruru oge o ji ada ọtọ dị nna m kotu meta nwa m nke m apụtara m achọbara chike n'echi anọ m chimchim nsogbu adịrọ kwa o si gị ike chineke meela ekele dịrị chukwu hmm. ee nna m o nwere ihe m chọrọ ịkọtara gị gbasara adaeze nwa igwe na ka m tinyere ọnụ nna m ahụrụ m ya n'anya achọkwara m iso wee gbaa mgba maka ịnụ ya ewo okwu nke ị gwara m obi atọla m rịkpọọ obi atọla m ka mmanụ aṅụ ha sị onye riri ego eri na ọgwụgwụ sa mana asọbara nwa na-ama eri elu na obi ga-esikwa ya ike mana ama m sị onye kwe chi ya ekwe onye nwere ụlọ nwaanyị ama m na ị bakwa na mgba ị ga-enwe mmeri aga m enye gị ngozi ị ga-eji aga ka m ike bụrụkwa ọgọ eze daalụ nna m chi anyị ga-edu m chi anyị ga-edu anyị hmm? anyị ga-esi ọ ga-edu m hmm. akwadokwanụ m ọfụma ọ dị mma daalụ nna m ya gazie daalụ adanna ya adaeze adanna ya adaeze nwanyị ọma achọrọ m ikwu okwu gbasara izunna izunna gị na ya na-apịtọgharị emegharị ihe azụ ụlọ biko m ajụọ gị kee mgbe ọ na-akwado ịbịa kwụọ ụgwọ isi gị kee mgbe ọ na-akwado ịbịa mee ihe n'isi gị kpọrọ gị kpọlaa n'ụlọ ya na alụọ dịka di na nwunye adaeze mm. m ga-akpọ ịnụ nwoke ka ọ bịa lụọnụ m hmm. mana ọ nweghị otu o siri gwa m na ọ ga-abịa mee ihe isi ọ kakwara ya mma o ọ kakwara ya mma na o mere ọsịsọ mana o nwere ka ọ ga-esi gbuo oge m agwa nna m wụ eze ya ọkpọnyegide izu nna m ga-abịa kwụ ụgwọ isi m mm. Mm. adaeze mm? n'eziokwu eziokwu ana m eweliri gị aka elu maka ọ dịrọ ofere irubere omenala anyị na oche eze ya ana m eweliri gị aka elu Adannaya. Adaeze nwaanyị ọma. Adannaya. Adaeze. Iwu na omenala obodo anyị wụ ihe kachasị m mkpa. Ọ ya wụ ihe kachasị m mkpa. Achọrọ m ka iwu na omenala obodo anyị achọrọ m ka ọ gazie nke ọma. Ọ ya mere m kwuru mee ya ya ọ wụọ ihe kachasị m mkpa. ị na-aghọta ihe m na-agwa gị adaeze kwukwa ya ọzọ aga m ekwu ya o adaeze e nwere ka m hụ chọrọ ịgwa gị hmm? ị makazikwa biko gwa m ihe ị na-eri ka m gaa soro gị ribe hmm. Ugoeze, igwe o nwere ihe m chọpụtara ma m hụtụla ụdị ihe ahụ kemgbe ụbọchị e kwuru na eke ka a ga-agba mgba iji lee onye wụ azụ eru ala ga-alụ ada anyị nwaanyị achọpụtara m na ụmụ okorobịa naabọ ga-agba mgba na eke ha ebirilarị na-akpịnyere ada anyị nwaanyị anya ọ wụ ya i ji nwayọ ekwu amanụ m ụmụ okorobịa abụọ a wụ dike ndịkere ihe anyị nwere n'obodo a nwa ichie ude na nwa ichie nwa agụ otu a ka ha na-akpịnyere nwa m nwaanyị anya otu a ka anya ha na-eme mana nsogbu adịghị anyị ga-ahụ ka ọ ga-esi aga ama m na ha abụọ gbasiri ike ha bụ ụmụ okorobịa ndị a hụrụ mma n'obodo a mana ha chere ka eke ruo hmm? anyị amara mbe laabụ ke nwoke ah! onye nwoke ka nwaanyị mma dike dị ọra mma

ahapụ gị na onye unu kpa ihe dịrị unu onye owu igwe dịka ezi ọra m ibe bịa bịa bịa ụbọchị bụrụ afọ abụọla nkwọ ee nwa ude na nwa nwa agụ eke ọzọ wụ n'ụbọchị a ga-agbanụ n'ọgbọ mgba eziama agwara m ha kwado onwe ha ka a mara mbe naabọ nke wụ oke igwe ọ dị gị hụ na ahụ bụ ije a emekwana ka m mara na uche gị dị na ihe ga-eme na eke ee nọkwa ihe ndị mụrụ kemgbe ejere m ozi ka ude na nwa agụ bịa ka anyị na-akpụrụ ala daa ntị maka ihe ga-eme n'eke achọghị m ka ihe mere nna anyị na nzara m ahụ ịghọtara ama ihe kwesịrị ime ama ihe pụrụ ime dịka igwe eziama ịkara aka Eziama rie wa. Eziama ṅụọ wa. Eziama kuru wa. Akụọ ikiri ndị mmụọ egere ntị. Ọ ka ọ dị. Ude na nwa agụ. Ama m na o doro unu anya na eke na-abịa abịa ka ụmụ unu ga-esi ekere mgba. na ọgbọ mgba mana ihe mgba a jiri magbuo onwe ya wụ ka eji jiri ibe ya ma nwa ude ma ọwụ nwa nwa agụ ga-alụ ogegbe mma bụ adaeze ọ ya ka m chọrọ ka unu buru n'obi Onye ma gị? Onye ma kụrụ? Ọ bụ aha nụ n'olu. eziama rienu eziama mụọnụ eziama kurunu igwe ị ga-adị oo. Ya dịrị gị mma. o doro unu anya doo obodo niile anya ma ndị gbara obodo anyị gburugburu na mụ wụ ọka mgba kamgbe e bidoro ịgba mgba n'obodo anyị azụ erubeghị m ala ọ ga-awụ na eruo n'aka nwa m nwoke ya ala azụ ọwụghachi ama m nwa m mụrụ mazie nwa m nwoke na eke na-abịa abịa ọ ga-eburu nwa gị nwoke gbaa ya azụ na ana azụ ya eru ana igwe awụrụ ọgọ m ada igwe awụrụ nwunye nwa m ọ dị mma ọ ga-eme na mmadụ um, ofe akpa mma mmanụ asụ ka akpara akpa eji isi ekwe ya ikwikwii sị na ọ wụghị ịpagasị anya wụ ịhụ ụzọ ọfụma hmm? ihe agbara aka na-eji enyo ele ya ama nwa m nwoke ọ dị mma ngwugwu a ga-atọ atọ ngwugwu a mara a ga-atọ ya atọ abaghị uru ịga ma onwe ya mbọ hmm? anaghị agwakwanụ ochi ntị na agha esula ụbọchị nta ka achụọ na owere nchi ọkwa na ekere abịa ka ọ ga-ahụ ekere abịa a na-ekwukwa na ekwu ekere ata okwu nsogbu adịghị ka ara kwadowe ọkwa ya ọya ihu ọ ka ọ dị ụtụtụ okwu anọghị n'ụka mgbede ebe na ekele elu eze na eri elu anya nọ n'ụlọ unu unu ga-alawa unu jee kpara ụmụ unu eke wee eke nsị gịnị ikwuru eke wee ka mere ọkọdị eke wee ke ihe ị ga-adị ụtụtụ okwu anọghị n'ụka mgbede mbọsị nta achụọ na owere nchi ịma mgbe anyị ga-agba n'obodo anyị ọ ga-adị egwu ma ọgọ m kwadoro ya mana nwa m nwoke ike mere okwara n'elu nwaanyị ama m onye ọ bụ ọwụ eh, anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ ọ bụrụ ọ ga-egosi ịgba mgba m gwara gị eziokwu oge adaeze ga-abụzi nwunye nwa m eze na onwe ga-abụkwanụ ọgọ m nwoke mgbe ahụ alafebeghị m ọkụ ịhụ na ya hmm. hmm, awụ na nwa m ga-ekwe na obi obi ga-esi m ike ọ ga-adị m mma nwa gị nwoke otiwe ịnyịnya i chefuola na mgbe gara aga nna gị o tigburu nna m nwa nwoke ga-eji tiwe nwa m Yeah. nwa nwoke ama m ka o si eme ọ eme ka nna ya ka ọ ọ bụ ka nna ya ịma na nna ya wụ na ọ bụ nwoke ike ihe mere na onwe na mbọsị nta a ga-achụ na owere nchi maka na ebe ala nọ anaghị anọ na-atụ onye ga-emeri onye ga-emeri anaghị agba m- anaghị abịa n'anyasị maka ya o ruo mgbe ahụ ọ ga-eru ga hụ mgbe anyị ga-ama mbe na nke nwoke maazị udo Mm?

oge akara aka eruolenụ eziama gerekwanụ ntị a sị na agha eyiri adị eri ngwọrọ agha eyiri eyi adị eri ngwọrọ o rukwalanụ eziama gerekwanụ ntị ụbọchị anyị na-ekwu okwu ya wụbakwanụ echi niile echi bụ eke eze eke ji akpọ mgbe eke ike ka ọ ga-akpọtụkwanụ geekwanụ ntị amadi na ikem ga-ekelu nke bụ ike ekere mgba onye meriri na ya bụ ike bụ ya ga-alụ adaeze oge a kara aka eruolenụ hei ezi ama geekwa m ntị o o ruola mgbe e ji emekere mgba echi bụ eke bụ eke eze ka a ga-agba mgba amadi na ikem ga-alụ ya bụ ọgụ ọgụ akpụkpọ aka hmm. onye merie ya ga-alụ ada eze onye a kara kaara nwanne ya nna m agụ nwa m ị kwesịkwara ịma na agwọ aghaghị ịmụ ihe toro ogologo ọ bụ mụnwa ka a na-akpọ amadi ọ ya nwa m a ma aga kpọtara gị ada eze ya wụọ nwunye nwa gị gee ntị m agwa gị ikem wụ enyi m nwoke mana ọ wụ ebe adaeze nọ a ma egosi ya na aha m bụ amadi kwụsie ike nwa m ee amadi nwere ihe ọ pụtara a ma egosi ya nwa m nna gị nwere gị hmm? nwa agụ a na-ata ahịhịa hmm. agụ a na-amụ onye ụjọ ọ ya m ji kpọ gị oyi nna ome ka nna ya hmm. o doro m anya obi esie m ike na adaeze awụọla nwunye nwa m m awụkwanụ ọgọ onye eze nwa m ama m na ị ga-eme ya ị ga-esoro onye na-ajụ ụjọ mgbe ndị ochie nna ha emere mgbe a pụtara n'ọgbọ akwa krokotom krokotom azụ eru nna anyị n'ala hmm. oge ruo anyị n'aka gbanwee ị ga-eso onye na-ajụ ụjọ mmụọ obodo duwe gị nwa m ikpere m mkpa ma chi eke kere ụwa mmụọ obodo anyị ya duwe gị ije a ị gaghị agba aka adaeze na-alọ chi anyị ga-akwadoro gị ya mezuoro gị ebumnobi gị o doro m anya na ya emeghele ha agwara m nna ya shị ụbọchị nta ka a chụọ n'owere nchi nna m ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede aga m akpọtara gị ada eze ka ọ nwunye nwa gị mgbe obodo a dị oge eje ahịa nwa m tupu iji aga akpọ gị ike nwa m nwoke ọ m kpọrọ gị oku a a sị onye pụtara n'ụtụtụ mmanya na-egbu ya a mara na ọ ndị mmụọ nyere mmanya ahụ ọṅụṅụ m kpọrọ gị sị ka m mara ma nnụnụ ahụ ihe nnụnụ ahụ bere mgbe ahụ ọkwa ihe ụka na-ebe ọ nwere mgbe ị gwara m sị na ọ ga-amasị gị iso gbaa mgba maka onye ga-alụ adaeze anyị Hmm? m bịara sị ka m mara ma obi gị ọ ka nọkwa na ihe okwu ahụ ị gwara m mgbe ahụ nna m obi m nọ ya ahụrụ m adaeze n'anya nke ukwuu ọ dị mma Mm. ya gazie Daalụ nna m. anọkwara m akwado gị na-asị ndị nna nna anyị ha ha kwado gị maka na a sị na akị akị gụrụ nwata agụụ anaghị arụ ya afọ i rukwara n'ịlụ nwaanyị ọ ga-adịrị gị mma na eke dịrị gị n'orie dịrị gị n'afọ dịrị gị na nkwọ mana ị ga-amakwa na ọ dịghị fecha fecha ọ ọwụkwaghị agwọ eji akpụka mma na-egbu ọ dịkwaghị mfe o mana ama m na chi anyị ga-edu gị nna m hmm. chi ga-edu m ọ ga-edu gị ya gazie chi ga-edu m akwadoro m ọfụma nna m aga m azazi n'ọgọ eze papa m ọgọ eze ọgọ eze ya gazie hmm. m ga-emechapụ gị ihu ya gazie

eziama rie ṅụọnụ rie gbazuonụ ọ ga-abala gị hmm. ndị isi ekele m ụnụ ndị Igbo si na ọkụ nna gụnyere nwa n'aka adịghị eregbu ya omenala ka ọnụ maka na agha eyiri eyi adị eri ngwọrọ nna gị mụrụ gị ụbọchị akara aka eruola ọha eziama ṅụrịanụ Ya. otu a ka ọ dị emume eji mara obodo anyị n'ụbọchị taa ka a na-eme ya nke bụ na ikem na amadi ga-apụta ka ekere mgba ike ọkpụkpụ aka onye ọbụla nke ga-emeri na mgba ọ bụ ya nwa ga-alụ ọmarịcha ada elelebe eje ọrụ apụ n'anwụ ada eziama ji eme ọnụ eziama rie kwezuonụ

Eziama, kelenụ! Kelenụ! Kelezu ọnụ! Igwe ị ga-adị o! Ya dịrị gị mma. Ụka akara aka a na-eji isi ekwe ya. Ihe ahụ ihe elegeji anya ya kemgbe o mezuole taa. Chai! Obi kpọrọ m voni voni. Ugoeze. Igwe. Onowu. Hmm? Eh? aka m sị ya dịrị unu mma n'eke mma n'orie mma n'afọ mma na nkwọ ọkụrụ unu ga-eri agaghị akọ unu unu kpata unu enwee baanụ rienụ mụọnụ zụọnụ a a a abụla m ọgụ igwe mmanụ mmanụ mmanụ ada ada hmm. ọ dị m ka m wụrụkwa gị hmm. obi dị m ụtọ nke ukwuu ị makwa ọ dịghị efele ịlụta nwoke gbara agba hmm. nwoke a na-anụ ahụ ya n'ezi ama anya obi dị m ụtọ nke ukwuu Heo, Adaoma m. Mm. Ada oyibo. Mm. Golibe nwaanyị ọma. Nwoke kasị ibe ya ike. Hey! Ị lụcha kịta na ị ga-ahapụ m. Agaghị m ahapụ gị. Ọ dị m ka m wụrụkwa gị o. Mm. Obi dị m ụtọ. Mana o nwere egwu m chọrọ ịgụrụ gị. Ada m o, Ada mara mma.